bi baden bɛɛ lajɛlen ma ala ma jɔ sabatira ka wuruki k'a banba k'a lɔko k'a dumi k'a to a ma kadaw kudayi badenw aw ni a badenmakɛ don n'o ye muritani nko karamɔgɔ ye min sigilen don nouadhibou muritani makɔrɔnkɔrɔnin kubeda la n'an ko capitale économique tubukan na o sira fɛ badenw an ye a kanu bi ka bɔ aw ye ka video kunkurunin kɛ aw ye an faso maliba lihala kan i n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ cogo min na badenw bamananw ko ko kumala ye tandota ye ko wa ko jalakita don o kɔrɔ ye di ni mɔgɔ ye kuma duman fɔ walima a ye kuma ɲuman fɔ a ni tanuni de ka kan n'a ye kuma jugu fɔ a ni jalakili de fana ka kan o la kumala bɛɛ lajɛlen kan ka jɛn ni fɛn fila ninnu ye ɔ o fana tɛ tana ye bawo o bɛ dɔ fara kumala yɛrɛ dɔntaw de kan bawo n'i kumana ni dɔ y'i tanu k'a fɔ i ye nin kɛ o ɲana n'i y'a dɔn a b'a fɔ k'a ɲana ni fan min ye n'a y'o f'i ye a ka ca la i b'a essayer ka olu fanga don walasa i ka kow bɛ se ka ɲa kosɛbɛ ɔ ni mɔgɔw fana sɔrɔla mun y'a yira i la k'a fɔ i bɛ ka nin min kɛ i ye kuma min fɔ nin fana ma ɲa jalakili bolo ma donc tuma dɔ la o fana b'i dɛmɛ juguman yɔrɔ min bɛ a la k'o bɔ a la pewu n'a sɔrɔla i hakilima ye n'i bɛ mɔgɔw lamɛn ɔ nka o la sa nin fana ma ɲa k'i bi mɔgɔ tando k'a fɔ a ye fɛn fɔ min ka ɲi fo a sɔrɔ i yɛrɛ fana bɛ k'o fɔ tiɲɛ de kan i fana kan'o fɔ nkalon kan walima a tigi yɛrɛ yelen ko diyanye kama i kana tando ko a ye ɲuman fɔ ten k'a sɔrɔ a ye min fɔ tiɲɛ tɛ ɔ i fana kana ban mɔgɔ la k'a fɔ k'a bɛ ka min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye walima k'i b'a jalaki o la k'a sɔrɔ e dun walima a yelen yɛrɛ de ko man d'i ye walima a bɛ taabolo min na o man d'i ye o kosɔn e bɛ sin ka ban a la ten k'a jalaki k'a bɛ ka min fɔ o tɛ tiɲɛ ye n'i y'a dɔn o man ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ taabolo ye o la an jɛnnen don ni nin fila bɛɛ ye n'o ye tandoli ani jalakili ye n'a y'o dɔ la kelen sɔrɔ an ka kumaw la sira bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ka o ɲɛfɔ an ye ɲɛ bɛɛ lajɛlen na badenw o tɛmɛnen kɔfɛ bamananw y'a fɔ u ka kumaw la k'a fɔ ko sigi bɛ kɛ fɛnba de kan o la n'an ye jateminɛ kɛ bi an faso mali alihalaw yɛlɛmanenba don ka bɛn an funikew miiriyaw n'u ka kokɛtaw ma bawo n'i ye jateminɛ kɛ mali kɔnɔ bi funike bɛɛ lajɛlen kɛra videokɛla ye funike bɛɛ lajɛlen kɛra kumakɛla ye funike bɛɛ lajɛlen kɛra revolutionnaire ye u yɛrɛ ka lakalili la ɔ nka n'an ye jateminɛ kɛ sa yalima ɛɛ an ka kuma ninnu an'an ka revolution an'an ka video kɛ ninnu n'an b'olu la est ce que o bɛ ka kɛ o kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ la wa ɔhɔn mɔgɔ dɔw b'u la olu ta bɛ ka kɛ a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma mais mɔgɔ wɛrɛ b'u la olu ta filiw b'o la ani fiɲɛ camanbaw b'o la o sira fɛ ɛɛ u ka fiɲɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye o dɔ la kelen de ye nkalontigɛ min bɛ u ka ko la bɔn i bɛ vidiyokɛla fanba ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ u ti maloya u ti saamɛ nkalontigɛ yɛrɛ hali u ti maloya ka nkalon yɛrɛ tigɛ bɔn an k'a dɔn an danbe an ka hɔrɔnya ani an ka diinɛ mali kɔnɔ o ti maliyɛn bila nkalontigɛ ani mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ani mɔgɔ nɛni na ten fu k'a sɔrɔ a tigi ma foyi jen kelen kɛ i la an kan k'a dɔn ko an danbe ti an pɛrɛmete k'o kɛ o sira fɛ badenw bi n'i ye maliyɛn jeniw jateminɛ min bɛ facebook ni youtube kan ka video kɛ ka kuma maliko kan k'a fɔ k'u bɛ jamana jɔkan fɔ i b'a ye k'a fɔ a fanba bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw de ye minnu ma kunun fɔlɔ u tɛ diɲɛ kalama bawo jamana kan ka jɔ sira min fɛ n'i y'o bila k'a fɔ k'i bɛ sira wɛrɛ ta ka jamana jɔ a jamana jɔ man di jamana bɛ jɔ ni kuma ani baara de ye bɔn ni cɛ o cɛ ye baara bɔ a ka jamana jɔ la fo k'a tɔ to kuma gansan ma dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ o tigi tɛ jamana jɔla ye o ye jamana cila de ye ɔ siritu kumaw de fana don minnu kɛlen bɛ sababu ye ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma bawo n'i ye mɔgɔ dɔ nɛni walima ka mɔgɔ dɔ masa nɛni walima ka mɔgɔ dɔ somɔgɔ nɛni i b'a ye k'a fɔ o tigi i ye kɛlɛ dekilare i n'o tigi cɛ ɔ mɛ mɔgɔw kan k'a faamu ko nɛnini fana n'i y'o ye mɔgɔ min taabolo la o ye mɔgɔw de ye dalilu tɛ mɔgɔ minnu bolo wala n'u b'a fɛ ka mɔgɔ o mɔgɔ lagosi u tɛ se ka na ni dalilu jɔnjɔn ye k'a fɔ ko karisa de ye nin kɛ o ma bɛn bɔn o dalilu t'u bolo u tɛ se ka na n'o ye donc n'u y'o tigi tɔgɔ ta dɔrɔn que ce soit a kɛra depite a kɛra minisiri a kɛra karamɔgɔ dɔ de ye u b'a fɔ ko karamɔgɔ kafiri walima karamɔgɔ zon walima depite a jɛnɛyakɛla walima ka sari u bɛ na ni jogo jugu dɔ ye u yɛrɛ ma e ye ka min kɛ u m'a mɛn mɔgɔ da fana k'i b'a kɛ mɛ u b'o jogo de nkalon tigɛ ka da i la dɔrɔn fɔ u b'a fɛ ka e tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɛ ka e mankutu tiɲɛ u dun ma mankutu tiɲɛ yɔrɔ sɔrɔ i la donc u b'a eseye k'i nɛni ka kuma jugu ninnu fɔ i ma ka i dɔgɔya donc an b'a ye k'a fɔ daliluntanya de fana bɛ k'u jɔ o la ani kodɔnbaliya bawo n'i bɛ ko kalama sira min bɛ kɛ sababu ye ka e yɛrɛ ka mɔgɔya i ka mɔgɔlankolonya k'o dekuvɛri k'o yira mɔgɔw la i kan k'i yɛrɛ matanga o de ma bɔn an kan k'a dɔn ko nɛniniw ni kuma jugu fɔ ninnu rezo sosiyo kan o bi an ka mɔgɔlankolonya de yira sinɔn an ka maasɛbɛya tɛ o sira fɛ badenw n y'a fɔ n ka kuma la n ko sigi bɛ kɛ fɛnba de kan n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ u ka mɔgɔ nɛnini ta ninnu na diinɛ ɲɛmɔgɔw la politisiyɛnw na an bɛ se k'a fɔ k'u yɛrɛ ɲinɛna politisiyɛnw kɔ bawo u ka dɔgɔyama fanba bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don diinɛ mɔgɔw de ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an karamɔgɔba n'o ye sherifu usumani madani hayidara ye u ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jɔlen don o de ma mɛ an bɛ ɲininkali kɛ mun na u bɛ nin fɔ hayidara ma an b'o de fɔ aw ye n ko bamananw ko ni fɛn bonyana ko sigi de bɛ k'a kan sinɔn ko n'i ye miseli turu duguma ko mɔgɔ k'a sigi a tɛ se ka sigi a kan cogo si dɛ n'i y'a ye i bɛ kuma mɔgɔ de kan i bɛ kuma mɔgɔ de kan mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn fɔlɔ bawo n'i b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔtigi n'i y'o neni i bɛ tɔgɔ sɔrɔ mais o tɛ tɔgɔ ɲuman de a bɛ fɔ o ma ko tɔgɔ jugu mankutu jugu i b'o sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ e kalama mais i k'a dɔn k'a fɔ i kalama min don mɔgɔw b'i kalama i ka maalankolonya de la o kosɔn mɔgɔ minnu b'a fɛ ka tɔgɔ ɲini tɔgɔ ɲininaw olu ni yɛrɛ yiralaw olu ka baara de ye nin ko sugu ninnu ye mais n'u bɛ kuma hayidara kan u bɛ kuma mun fɔ u b'a fɔ de ko hayidara k'a donna politiki la ɔ n'o ye hayidara donna politiki la an b'u ɲininka k'a fɔ n'a sɔrɔla hayidara donna politiki la a bɛ parti politiki min na u k'o fɔ an ye ani fana a delila ka layidu don hali politisiyɛn min ma k'a fɔ ko an b'i dɛmɛ élection nata ye u k'o fɔ an ye ani a dalilu o la an bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko hayidara ko a donna politiki la ɔ mais ni o tɛ yen fiyewu fiyewu bon k'a fɔ ko hayidara donna politiki la cɛ tɛ mali kɔnɔ muso tɛ mali kɔnɔ min bɛ se ka parti politiki dɔ fɔ ko hayidara b'o la walima k'a fɔ ko politisiyɛn dɔ de filɛ k'a ko n b'i karisa dɛmɛ o tɛ yen fiyewu fiyewu donc o la an b'a ye k'a fɔ ko kumakɛla ninnu nkalontigɛlaw de don minnu ni hɔrɔnya ma c'est à dire hɔrɔnya t'u la danbe t'u la o de y'u bila nin nkalontigɛ in na o la sa n'a sɔrɔla k'u fɔ k'an yɛrɛ tiɲɛ k'a fɔ ko wayi ko hayidara donna politiki la o yala hayidara tɛ maliyɛn de wa maliyɛn de don maliden de don mali sariya dɔ de fana bɛ yen k'a fɔ ko ni maa min kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye k'o tɛ politiki kɛ mali sariya mumɛ o t'a kɔnɔ mali sariya ma diinɛ ɲɛmɔgɔ si bali k'i ti politiki kɛ wa silamɛya yɛrɛ fana sariya ma mɔgɔ bali k'i ti politiki kɛ donc ni mɔgɔ min donna politiki la yalima maa bɛ se k'o neni o kama walima k'o dɔgɔya o kama wa o tuma maliyɛnw tɛ yan ni diinɛ ɲɛmɔgɔ min ko k'a b'a ka parti créer ka kɛ candidature eh, candidat élection na ka mɔgɔw ka voter a ye k'a ta k'a kɛ mali yɛrɛ président ye jɔn bɛ se k'a bal'a la mali sariya t'a bal'a la diinɛ sariya t'a tigi bal'o la wa mɔgɔ si se k'o bal'o la mais n'i y'a ye ko mɔgɔ min b'a fɔ k'i b'a tigi bal'o la ce qui veut dire que o tigi tɛ diɲɛ kalama o ye naloma de ye a tɛ sariya dɔn diinɛ ko ani jamana ko si a t'o si sariya dɔn donc an b'a ye k'a fɔ o ye kuma lankolon de ye ani kolankolon kuma kuma kuma fu fɔw minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka yɛlɛ hakili surunninw hakiliw kan badenw a dɔ la kelen fana ye mun ye u b'a fɔ tun ko hayidara k'a tɛ ka mali faamaw k'a tɛ ka kuma olu fɛ u ka fantan a ka fantan tɔɲɔ la ɔ an yɛrɛ an yɛrɛ bɛɛ y'o seere o mɔgɔ minnu ye nkalon da hayidara la k'a fɔ k'a tɛ ka fantanw kungo ɲɛnabɔ o tigila mɔgɔ kelenw yɛrɛ wulila ka t'a fɔ hayidara fɛ yen an bɛ o ye fesibuku ni fɛnw kan k'a fɔ ko a hayidara anw ye nkalon da e la ja an ko malitɛli da cili ko ko e ma kuma o la ja e yɛrɛ ye min kɛ anw b'o kɛ maliyɛn bɛɛ y'o seere o o tigiw yɛrɛ taara ka t'u ka nkalon tigɛ ka o seereya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw ye nkalon de da e la ja anw ye min fɔ tiɲɛ tɛ o la sani ka kuma hayidara ninnu ye mɔgɔ mun ye sira bɛ bɛɛ de bolo ka t'u fɛ sani mɔgɔ min ka kuma k'i bɛ nkalon da o la mun na i tɛ t'u fɛ yen mɛ dɔwɛrɛ tɛ bawo olu ka porogaramu de ye an b'a fɛ ka karisa tɔgɔ de tiɲɛ mɛ f'u k'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka ayidara ninnu ɲɔgɔnnaw tɔgɔ tiɲɛ kuwa bawo k'a kun kɛ mun ye olu ye mɔgɔ de ye minnu ye baara kɛ bon baarakɛbali o ni baarakɛla olu tɛ se ka kɛɲɛ cogo si de la e mɔgɔ min ye baara kɛ ni mɔgɔw kɛr'i fɛ i ka baara kama ani mɔgɔ min bɛ kuma gansan na ɛseke olu ye kelen ye an kan k'a dɔn k'olu tɛ mɔgɔ suguya kelen ye bon mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko karamɔgɔw sigilen don n'u tɛ ka fantanw dɛmɛ u kungo la kuma damadɔw bɛ mali kɔnɔ yan nɔ aw delila k'o mɛn mɔgɔ jɔn da ni karamɔgɔ kelen ninnu tɛ karamɔgɔ jumɛn y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ka jugu fanga ma k'o de ye tɔɲɔli ye jɔn ka kuma don mali kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ka jugu fanga ma k'o de ye tɔɲɔli ye jɔn y'a kuma ye fɔ ni ayidara tɛ mali kɔnɔ a y'a mɛn jɔn da a filanan k'a fɔ ko ale ayidara ye min ɲini faamaw fɛ o tɛ ka kɛ silamɛ ye mɛ o ye tilennenya de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ayidara de y'a fɔ ani fana k'a fɔ ko mali ko mali tɛ fantan jamana ye ko mɛ ko mɔgɔ kelenw de bɛ ka mɔgɔ kɛmɛ niyɔrɔ dun aw y'o mɛn jɔn da dɔnki o la sadi k'a fɔ dɔrɔn ɛɛ karisa faamaw diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma faamaw fɛ u tɛ ka kuma faamaw fɛ o tuma anw bɛ kolojɛlanci min ni video kɛ mun na facebook ni youtube kan an bolo ko diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka fara an ka o kolojɛlanciw de la kuwa an kan k'a dɔn o t'olu pilasi ye o t'u ka kɛta fana ye mɛ ko i bɛɛ ko bɛ mɔgɔ min ye n t'a dɔn b'a fɔ cogo min n'i y'i dɔ d'o ma o t'o tigi bɔ o la an b'a fɔ badenw ye k'u k'u hakili don nin na ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ ɛɛ ani fana an ye ɲininkali min k'olu k'o jaabi an ye an b'a fɔ ko jɔ bɛ bɛɛ ma